Comme tout le monde, donc bienvenue à kuma transfert ka yano cɛ n'i ye mɔgɔ kura de ye donc i bɛ se k'i abonné donc ni video in diyara i ye i bɛ se ka like ka partager Vitor Roque donc Vitor Hugo Roque attaquant brésilien de don a si bɛ san tan ni seegin de la donc rumeur caman ba b'an ka yira k'a fɔ ko a ni Barca ka surun nin waati in na kosɛbɛ et pourtant équipe camanba de b'a nɔfɛ mais mɔgɔw b'an ka mun yira ko a ni Barca ka surun nin waati na a ni Barca mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ la ona bɛ jude bellingham donc ale bɛ joué dortmund na mais nin waati na donc fɛn min ye real madrid donc a ni real madrid mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ la kosɛbɛ clubu camanba de tun wulila a nɔfɛ i n'a fɔ hali liverpool yɛrɛ tun b'a nɔfɛ mais olu y'a yira k'a fɔ ko b'an ka prix min fɔ ko o ka ca olu ma donc nin waati na fɛn mun ye real madrid caman b'an k'a fɔ ko a ni real madrid de ka surun ka sabu kɛ balɔntanna yɛrɛ fɛn mun ka d'a ye o ye real madrid de donc a yɛrɛ b'a fɛ san wɛrɛ ka jouer real madrid donc a ka rêve de ye ka real madrid dɔn donc o de la donc rumeur caman b'an ka yira k'a fɔ ko nin waati na ko fɛn mun ye real donc a bɛ komi u bɛnna fɔlɔ mais u ma officialiser dɔrɔn de donc caman b'an ka yira k'a fɔ peut-être nin tile dama dama in na donc a ko bɛna officialiser quoi mais pour le moment caman b'an ka yira k'a fɔ ko a ni real de ka surun hali ni ka sɔrɔ Manchester City walima Manchester United ninnu bɛɛ b'a nɔfɛ mais balɔntanna yɛrɛ ka préféré donc a bɛ club a bɛ a fɛ ka jouer club min na donc a yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko real de ka d'a ye ka tɛmɛ nin club ninnu bɛɛ kan donc o de la donc mɔgɔ caman b'an k'a fɔ ko a ni real ka surun ka tɛmɛ club ninnu caman kan N'an mana bɔ yen Karim Benzema donc aw yɛrɛ b'a dɔn nin tile fila in na a mankan wulilen don real fana donc ni i ka âge mana se hakɛ dɔ la donc fɛn mun ye i ka kɔntara ko bɛ gɛlɛya real la donc real tɛ sɔn ka kɔntara jan d'i ma donc o de la nin waati na ko fɛn mun ye arabie saoudite donc olu ni Benzema bɛ ɲɔgɔn ɲɛ la caman y'a yira k'a fɔ et puis u b'an ka ka wari mun poser Benzema donc o wari de cayara ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan donc san san fila kɔntara et puis fɛn camanba de b'a la fɛn mun ye kɔntara pibilisite ninnu kiritikata ninnu donc avantage ka bon hali a ka a ka ekɔli taga wa denw ka ekɔli taga ninnu u ko k'u bɛ jɔ n'a bɛɛ donc n'i ye kɔntara lajɛ i b'a dɔn fɛn min ye kɔntara ye a bɛ Benzema yɛrɛ a b'a aranze ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kan o de y'an ka donc journaliste caman b'an ka yira k'a fɔ ko fɛn min ye Benzema ko san wɛrɛ n'a mana taa arabie saoudite a kana bala mɔgɔ si la donc et puis o dɔrɔn tɛ ko arabie saoudite u b'a fɛ k'a kɛ u ka ambasadɛri ye donc O kɔnɔna de la nin waati na an bɛ se ka Karim Benzema donc ko n'Ala ma basi kɛ a ka gɛlɛn san wɛrɛ a ka jouer Real la donc nin waati na ni El Maka mɔgɔw Arabie Saoudite mɔgɔw donc u bɛ ɲɔgɔn ɲɛ la tout est possible u b'a dɔn balontan de don donc mais pour le moment foyi de ma confirmer peut-être san wɛrɛ a bɛ se ka jouer Real la yen i n'a fɔ san wɛrɛ fana a bɛ se ka taa Maka donc nin waati nin kɔnɔna donc nin ye rumeur de b'o